even kuzuka mwa ulesi nchimene pamene pacha mzanga pali captain komano isa amene kuti adzipanga condemn zimene fa kupanga cost timu yako anira koma zima- ah, zimatipwetekanso nthawi zina even takaukhudze koma sizidatheke menya mpira utali kuti akaupeze sopano ndi chinsinsi maonga autsogozako pang'ono timu ya Mighty Wanderers sikanakene go ngati ungakumbukire afelano Chinsinsi Maonga mwayi mbali yomwe imene inaponya Wanderers akudzaponya mpira utali sopano sachotsako ni 24 minutes chigawo choyamba amenya msangasanga stanley sanudi ali ndi mpira kupatsabe goalkeeper wawo ndiyesa ayesa kuti mwina azingochedwa kwambiri koma i don't think so zimathandiza mabe kupanga attack nkwabwino for silver strikers imene ikuwina mipira yambiri amgwetsapo free kick ndi felix zulu ngodekha captain yes ngodetsa ngodekha ben- ah, ngodetsa ndi ngodekha ndithu captain amene koma wamwamba ngwayo na lesi ben captain zinangochitika limbe moja alimbane limbaneko kumene kucha cha pafupi abe ndi throw in ina ya timu ya silver strikers walowa chinsinsi maonga amaipezerera timu ya mighty wanderers kuti lero zichitike Ase Chikooka adyetse njomba mbambande footwork menya mpira wabwino wa confidence a Silver Strikers komabe ngwa ufupi pano Silver Strikers imene ili pa mpira kwambiri anali kasula za sindabali sopano kuti akapeze ndi Innocent Shema kudzamenya mpira utali chested down by Sandukira afika kwa msangasanga Wanderers inakausemako pakati Uchizi Vunga pano pa center sopano ikulamulira ndi Silver Strikers mabe palibe chimene chachitika

Kinimbi usaponya mpira ufupi kubweza mbuyo sopano kapeze Maxwell Paipi captain wake samenya mpira utali sopano FDH Cup final sumbako ni mutu kumbuyo anali Nyirenda komabe pakati apa anali Levison Maganizo amuyang'ane ndi Kinimbi kuti alande sizidatheke ndi Promise Kamwendo sopano atofika mpira the box asinde mbali blocked full stop immigration post mbambande kuchotsa ndi silver strikers mbambande kuketemula zebron kalima pakati nyengeranyengerera kwa uchizi vunga ampatsire pang'ono mbambande kwa levison maganizo akubwera ndi vunga moja akozoweka cross yabwino apite nawo liwiro la mtondo wadooka kona kaupeza amamuyang'ana andrew joseph koma mpira unali wochuluka ulompase mtutumuli agato masanga upeze so ni goal kick ya anyamata timu ya mighty wanderers okamenya ndi dalitso khungwa anasewererapo Mighty Tigers ya abambo Alufandika anyengerera nyengerera tsopano we coming from behind koma sizatheke anali katswiri wa Mighty Wanderers jersey number padiri zathekadi chako changa usetseretse tsopano anali Sama wangolowa kumene uja Stanley Sanudi ausepule pita kutsogolo akapeze kidimbi kodi Wanderers likonka mugwetsako kumwimitsa koma kuti mpira upitilire uchita lichapompo aulandilire mani Mighty Wanderers tsopano azungulira ngati nguli Ndi- Isaac Tcheya Kaliati zatsinde pakati Sylvester pachakuponda Mighty Wanderers zabwira tsinda mbali Felix Zulu watsindadi kwa Timothy Silwimba ikubwera Mighty Wanderers akhoza kumenya from a distance kwa Sama anyengerera nyengerera tsopano mwina afuna alowe penalty box ponyengerera nyengerera alowe penalty box amugwetsa akuti nchani full stop amuyimitsa koma Esther Zimbo ayang'anira kumbali Sanchez menyako nsanga nsanga wadulako ndi Uyo katswiri alonyengerera nyengerera tsopano, Timothy Silwimba apasire ndi Sama mocha kudzabweza mbuyo pang'ono Mighty Wanderers yakhazikika chako kwa Blessings Singini agwetsa crossing ati ine Mocha patana Mighty Wanderers uyo ndi Kudonto koma Kudonto iyi ntchafu zikuoneka kuti zikuchepa kwambiri kwa Stanley Sanudi. Sanudi ali ndi mpira kupatsa Felix Zulu Zulu, tsopano kwa katswiri Timothy Silwimba, autsogoze pang'ono pakati jersey number zathekadi paviri wapatsa Uchizi Vunga tsopano mabendi Zebron Kalima autsogoze kutsogolo uyo ndi katswiri wa Mighty Wanderers akumutchingira tchingira katswiri Andrew Joseph lero ali mkwapa Emmanuel Nyirenda a fantastic

Otseka kumbuyo Emmanuel Nyirenda Emmanuel Nyirenda walandirapo yellow card. Ma yellow card alero mzanga Ben Captain apita ndithu kwa ma defender chifukwa yellow card yoyamba inapita ndithu kwa McDonald Lameck apanso apitanso kwa defender wina ah, Emmanuel ah, Nyirenda Ah, zikatere otseka kumbuyo amene kuti asamale kwambiri and mwina kamakidwe kawo kamakhala kovuta koopa kuti anything akan cost a team mzanga Ben zaponya tsopano Mighty Wanderers kuti ipite kutsogolo kwa timu ya Silver Strikers

Mwina afuna amenyetse munthu kuti ikhale kona kapena nyengerera nyengerera koma kuti ndi throw in Ben Captain uyu amatha mpira uyu. Olo mutakama ka 5 uyu amatha mpira Ben Captain. Andrew Joseph Ama- throw in imene ikhala yaitali ikhoza kupeza chigoli Silver Strikers pa throw in amene akumenya McDonald Lameck amafika mu golo Asamale ndi mitu ya achina Nickson Mwase aponye motani kunchesi akudikira Macdonald Lameck tsopano zamenya throw in yaitali zasumbako ndi mutu Blessings Singini chotsako nsangansanga upite patali kodi wapezabe ndi Macdonald Lameck yemwe uja ausepula pang'ono ampatse Chinsinsi Maonga Macdonald Lameck yemwe uja aukodole kwa Chinsinsi Maonga trying But pambali goal kick ya anyamata a timu ya Mighty Wanderers 60 minutes za mchigawo chigawo cha kamutemute kupyenda kwangula wocha ndagala zonse kelele wata kodi chichitike nditani ndi Timothy Silwimba zautuvula mpira wautali takopeza watulukako tsopano oponya ndi manja anyamata a Silver Strikers

uyo ndi Uchizi Vunga kuti aupeze amdyerapo akhoza kuika cross mkati koma amenyesa muno aike pakati sopa zathekadi zungulira zungulira kuti amdyerepo anakaukhuzapo pang'ono pacha koma watulukako tsopano floyd
unali ochuluka kwambiri anakaufera mpakana kumenya billboard ya mbali nzanga bench captain billboard ili pansi

Ya, kuyesa kwayamba ndithu mchigawo chimenechi uh, chachiwiri mzanga bench captain it was a good attempt but a baby shot whereby sungachinye ndithu chikoka unless and otherwise kuti mwina mwake wachitika deflection mpira umene uja akatenga ndithu chisisi maonga throw in waponya msangasanga chisisi maonga kwa nixon kilipi mwase maonga umoja wangolowa kumene magazi onse ngamphamvu pa Stanley Sanudi aumenya mpira autuvutsa tsopano fika pachota ausumbeko Sama ausumbadi waliwiro la mtondo wadooka kodi

tione madotolo afika ndithu kuti amuthandize kwinaku a- a- anyamata athamangira ndithu kwa ophunzitsa kuti aka- akauzidwe kuti mwina ziwiri zitatu zimene mwina sizili nkuchitika bwino ah, m'bwalomu kuti mwina akonze koma ndaona ndithu mapuleya atatu folo a wanderers ndithu kuwadzutsa kuti tachotsani akalunguze Tatha- thamangani thamangani ndipo ah, mmodzi mwa iwo ndi ah, muhammad sulumba shah ndi amene ali pamenepo ndithu kuthamangathamanga kuti mwina atha kuchita ah, chakwaipa kamene atha kungolangiratu kumalizatu ah, silver strikers so tione kuti kodi zikhale motani pamene ah, promise kamwendo wakale wa Dedza ah, dynamos kulandira ndithu ah, ah, ku- kulandira chithandizo kuchokera kwa ah, madoto Ah, zafika ndithu kuti mwina mwini tangonyamulani mwina mmachira kuti mwina mpirawu upitirire wanyamulidwa mmachira ah, kuti tione kuti kodi abwereranso Ah, peter mgangira osakhulupirira kuyang'ana gululo limene lachoka mu mchezo kuchokera kuti kuti kodi zikuchitikadi koma ayi ndithu masewera a mpira ndi mmene amakhalira mzanga bench captain ah, promise kamwendo wapititsidwa panja kuti akamalizitse ndithu ah, kumthandiza mzanga bench captain
ndi Silver Strikers tsopano ikubwera ndi Innocent Shema ausemeko koma mpira watuluka kwambiri goal kick ya anyamata a timu ya mighty wanderers Silver Strikers chigawo chachiwiri tikhoza kunena kunena kuti ndi imene ikubwera pafupifupi kugolo la mighty wanderers pamene wanderers yakamazi pano mwina the game plan yawo njotero chifukwa amakhala ndi mpira mochedwa kwambiri koma sometimes mukamachedwa you be punishable yeah you get punished uh, whenever mukuchedwa um, you get punished koma the best uh, way to defend ngati muli look at that Wanderers zikutivutitsa mpira akungononga mipira akungononga mipira the best way to attack bench captain is to have possession mpira uja mudzikhala nawo is to attack koma Wanderers kuti apange a even free kick akumatenga chinthawi even throw in kutenga chinthawi keeper wawo kutenga chinthawi a mwina ndi game plan yawo mwina zitha kuyenda let's see a amene zingakhale koma cup game en osem imakhala yovuta chilichonse chitha kuchitika i said and most of the people amene amatsatira mulatho takhala tikukamba zimenezi and quote my words mukamachedwetsa sometimes you be punishable and at the, lise- at the end mumaluzanso let us wait and see we are here amene ndi Uchizi Vunga tsopano awusinthe mbali kukapatsira nako chako changa Uchizi Vunga pakati Silver Strikers is all over now kudzasintha mbali tsopano ndi Maganizo Levison alowa mchigawo cha Mighty Wanderers kwa Chisisi Maonga kubwezeretsa mbuyo pang'ono kwa anamusendera kufupi kunali Zebron Kalima ndi Chisisi Maonga takaupezakonso tsopano mwayi wa Mighty wa timu ya Silver Strikers yachotsako Mighty Wanderers Silver Strikers ikubwera moopsya kwambiri ikoza kuliza mzere cannot even trust, cannot believe.